abale ndi alongo programu ija tsopano tayamba imene tikuitchula kuti tiyende limodzi monga ndinafotokozera nthawi ija mmene timayamba programu ino tiyende limodzi ndi mutu umene tikugwiritsa ntchito monga timaona m'malembo oyera kuti ambuye yesu adayenda pamodzi ndi ophunzira ake, ifenso ngati Archdiocese tiyeni tiyende limodzi tione kuti kodi Mulungu akutiuza chiyani kutsogolo kuno. Ndiye program yathuyi ndi imeneyi, tiyamba ndi mitu yosiyanasiyana, zochitika mu Archdiocese yathu komanso ndi zokhudzana ndi mpingo wathu wa Katolika. Abale ndi alongo, ndimafuna kuti mutu wathu wa lero woyambirira tione limodzi mbiri yathu ngati Archdiocese ya Lilongwe. Tikuchokera kuti? Tikaona mbiri yathu tikuona kuti cha m'ma kalekale ndithu cha m'ma 1897 kunali mamishonale amene anafika kuno amene amazungulira dera linoli. Ndikati dera lino ndi limene nthawi imene amatchula kuti Vicariate of Nyasa. Derali Lima linali mbali imodzi imene ili Malawi komanso maiko amene atizungulira anali ndithu Vicariate imeneyi. Abale athuwa amishonalewa a chipani cha White Fathers pambuyo pakenso tikamafika cha m'ma 1900, 1901 kunabwera mamishonale a Montfort, a Mofolo, amene. adakhazikikanso Malawi muno. Chaka chino tikukondwera ndithu Jubilee yaikulu kwabasi ya kubwera kwa chikhristu m'Malawi muno. E, pa nthawi imeneyo anafikanso abale athu a chipani cha Mofolo. Ndiye tsopano a, chipani cha, dayosiziyi kuti izitchulidwa dayosezi, inali dera limene lidagawidwa kuchotsedwa pa, mkati mwa, e, imeneyi, e, Vicariate of Nyasa. 1959, apa panali pa 25 April, ndi pamene tsopano dera linoli lidasanduka Lilongwe Diocese. Adalamula ndi Apapa nthawi imeneyo, mukudziwa kuti diocese kuti iyambike imachita kulengezedwa kuchokera ku kwa apapa uko ku Roma, ku Vatican, ndi adalengeza, na, e, chaka cha 2011, ndi pamene tsono dayosizi ija idasanduka archdiocese. Ndifotokozera pang'ono, tikati archdiocese imatanthauza chani, a, kuti tidziwe tikamati archdiocese ya Lilongwe, e, kodi chi, tikukamba zotani. Abale ndi alongo ndimati ndifotokoze pang'ono liwu ili timati archdiocese. E, timadziwa kuti kuli diocese komanso kuli archdiocese. Lilongwe uh, archdiocese uh, pakali panopa tikudziwa kuti muli ndi dera ndi dera tikatsata malamulo a mpingo tikatsata malamulo a mpingo uh, pamakhala madiocese amene Ama, apapa anagamula kuti akhale pamodzi mwa ubale mu dera lawo. Ndiye m'Malawi muno tili ndi dera la Blantyre kumene kuli ma diocese a Chikwawa, Blantyre, Zomba ndi Mangochi. Ifeyo kunoku mbali ya kuno ya ku Malawi pali ma diocese a Lilongwe, Dedza, Mzuzu ndi Karonga. Ilinso ndi banja lina limene mpingo udapempha kuti tikhale pamodzi tizilumikizana. Pamwamba pa mabanja amenewa tili ndi bungwe la ma Episkopi onse, ma Bishop onse m'Malawi muno pakali panopa ndi Malawi Conference of Catholic Bishops, bungwe la ma Episkopi m'Malawi muno limene limatchudwa kuti MCCB. Ndiye funso limabwera nloti kodi akati Archbishop ndiye kuti ndi ndani? Ndi Bishop monga ma Bishop onse. eh, polandira saka- polandira tikamadzozedwa kukhala episkopi timalandira uepiskopi umodzi umene timatumikira mpingo motumidwa ndi apapa ndiye pakakha kuti pali dera la madiocese monga ndaneneramo mmodzi mwa mabishopu a dera limene lili a- amapatsidwa amapatsidwa utumiki umenewu, amapatsidwa utumiki umenewu oti atumikire kulumikiza, kubweretsa umodzi pakati pa madiocese a dera limenelo. Ameneyo amatchedwa kuti archbishop. Sizitanthauza kuti archbishop ndiye amayendesa ma diocese onse adera lake ayi. Bishop aliyense ali ndi dera lake ndiponso ali ndi mphamvu zimene anapatsidwa kuyendetsa dera lakelo, diocese yake. Koma kubweretsa ubale woti umodzi wa mpingo, Archbishop amayenera kuti aziyesetsa ndithu kuwalumikiza pamodzi ma episkopi amene adera limenelo kuti mpingo upite patsogolo. Uwu ndinganene kuti ndi utsogoleri kapena kuti utumiki umene timaulandira modzichepetsa kuti tibweretse umodzi pakati pa ma episkopi a dera limenelo ndiye ameneyo amatchedwa kuti archbishop ndiye amavala monga pa nsembe ya misa e, chovala chija chimene timatchula kuti pallium e, chimene amavala ngati utumiki ngati mbusa pakati pa ma episkopi anzake. Ndiye diocese imene kuchokera archbishop imatchulidwa kukhala archdiocese. Ndiye ndangofuna kuti ndifotokoze pang'ono za archdiocese ya Lilongwe. Ndibwerezenso kuti tikuchoka kutali 1897 amishonari anayamba kuno kubweretsa Chikhristu ngakhale kuti nthawi imene kunalibeko ma diocese kapena kuna kuti mpingo sunakhazikike. Mukudziwa nokha kuti Pachiyambi cha mpingo m'Malawi muno chinali ndi mavuto ake. Ansembe oyambirira adayesetsa kuti ayambitse chikhristu. Anayambira ku Mangochi amati ku Mponda, timati ku Mponda, amati, ena amati ku Mpondasi. Kumenekoko kumapeto kwa ma 18 chakuti, sizinayende ndiye anachoka nkusamuka. Pambuyo pake kunabwera ansembe a chipani cha Mofolo. Ndipo pamodzi, ansembe a chipani cha White Fathers ndi a chipani cha Mofolo ndi amene anakhazikitsa mpingo wa chikatolika, wa kunoku mpingo wa, wa chikatolika ku Malawi kuno. Zipani zinanso zinabwera kuzathandizira pambuyo pake. Izizi tiziona kutsogolo kuno kuti kodi mu Archdiocese ya Lilongwe muli zipani zingati. Program ikubwerayi ndizakufotokozerani kuti kodi Mukamaona ansembe, masisitere, mabrother, timatchula kuti zipani za mu mpingo, osati zipani za ndale, zipani za mu mpingo za anthu azibambo ndi azimayi amene ali odzipereka, operekedwa mwa njira yapadera kuti atumikire Mulungu kudzera m'malumbiro awo. Amenewawa tili nawo ambiri kuno kunoku ku de- ku Archdiocese ya Lilongwe. ndiye ndangofuna kuti ndikambepo chifukwa choyambirira anzathu a chipani cha white fathers a Mofolonso ndi amene anayambitsa ndithu mpingo kuno koma pambuyo pake tinalandira zipani zambiri zimene tsopano chilichonse chikugwira ntchito masistere ansembe kufalitsa uthenga wabwino kukhazikitsa ndisayiwalenso kuti kuyambira pachiyambi akhristu eni ake nawonso anakhazikitsa mpingo ku Malawi kuno. Tizaionanso nkhani imeneyo kuti kodi si ansembe okha kapena ma sistere okha kapena ma brother anabweretsa chikhristu kuno. Panalinso akhristu eni ake amene anabweranso nkujoina nawo kuti zinthu ziyende. Ndiye ndinangofuna kuti tione mbiri yathu imeneyo a kuti kodi tikuchokera kuti komanso tikupita kuti. Tiyendere limodzi, tiyendere limodzi koma tizidziwa kuti tili kuti kunoku tikupanga chiyani. Ndinangofunanso kuonjeza kuti kodi ku Archdiocese ya Lilongwe kuli akhristu angati? Tilipo angati? Tikaona malingana ndi dera limene ndanena lija ndi dera kumene kuli anthu ambiri ndiye tisadabwe kuti akhristu a Katolikanso ndi ambiri. Tili ndi manambala amene pakali panopa akutuluka, tikumva za. Akhristu pafupi 1.8 miliyoni, koma ena akumati ayi mwinanso tapyola pamenepo. Ine ndamvapo ena akunena kuti iyayi tiyenera kukhala kuti tafika 2 miliyoni. Koma titenge 1.8 miliyoni mwina ngati poyambira mmene tilili tsopano. Chifukwa chani tsopano mwina tione kuti tikutsekula maparishi chifukwa chani? Mwaona nokha kuti anthu tilipo ambiri, Akhristu E, parishi masiku ano anthu afuna azikhala nayo pafupi. Kale lija timatha kunyamuka kupita ku parishi 10 km tikuyenda, koma masiku ano mukudziwa kuti anthu amafuna zinthu zikhale pafupi. Chifukwa chani? Pali mwayi woti munthu ma- u- u- parishi ikakhala kutali sungalandire masakramenti ena. Tipereke chitsanzo, munthu wadwala, tiyeni tikaitane wansembe. Wansembe ali kutali, Ndiye izi ma parish akamatsekulidwa tikutsekula kuti anthu ayandikane ndi Ambuye Yesu amene akupezeka mma sacrament ndi moyo wa mpingo. Ndiye tithokoze Mulungu kuti pakali panopa tili ndi ma parish tsopano 51 posachedwapa timvanso kuti tafika pa 52. Number izikulirakulira chifukwa choti ndizotero, ndizosowekera kutero. anthu akumane ndi Ambuye Yesu, akumane nawo pafupi. Ndiye nangofuna kuti tigawane ah, pa nkhani imeneyi ya moyo wathu wa muno mwa Archdiocese. Tiyende limodzi. Um, tikaona chisankho cha mabishop kuti munthu amasankhidwa kukhala bwanji bishop tiyambe pamenepa amene amasankha kuti munthu akhale bishop ndi apapa akaunika kuona kuti kodi uh, diocese ikusowa mtsogoleri pakati pa ansembe amasankhapo mmodzi amene amalandira u episkopi ndiye titenge maziko ake omwewo amayang'ananso apapa pakati pa mabishopu mabishopu mudziwa kuti pali mabishopu u- u- u episkopi ndi umodzi koma mabishopu amakhala aku- mu utumiki wosiyanasiyana amene ali abishopu athandizi amatchedwa kuti ma auxiliary bishop ndi maepiskopi ndithu amene akuthandiza mabishopu amene akuyendetsa diocese Pali ma bishop ena amene amakha kuti akuthandi akuyendesa ma diocese-so ndiye ngati ku archdiocese inayake kukusowekapo kuti kulibeko bishop wa kulibeko archbishop ndiye apapa amayang'ana mdziko limenero kumene kuli archdiocese imeneyo ndipo amasankha mmodzi mwa ma episkopi ndikumuuza kuti iweyo ukhala Archbishop amatha kuchokera diocese ina iliyonse ndiye akasankhidwa chonchija kuti mukatumikire uku ngati Archbishop pali mwambo wapadera umene umachitika mwambo umenewu ndi umene amavekedwa chovala chimene chimatchulidwa kuti pallium ndi chovala choyera chimene chimakhala pakhosi m'khosi mwa a, a bishop akamachita misa ndipo chimakhala ndi timitanda chimenechocho chimaku- chinakonzedwa ndi ubweya wa nkhosa mm? nkhosa zija ubweya wake uja pali ans- ansembe amene amachita mapemphero obindikira amene amapanga zimenezi ndi chimayimira mbusa wamkulu kunena kuti ngati uli archepiskopi iwe ndiwe mbusa wosamalira nkhosa dera limenelo limene limatchedwa kuti dera la la mpingo la, la, la, la, la mpingo pa chigerezi timati ecclesiastical province ndiye zinthu ziwiri zimenezi kusankha kwa papa kumsankha bishop wina aliyense kuti akakhale ku diocese ku archdiocese kumamusandutsa iye uja kukhala Archbishop. Komanso pamakhala mwambo wapadera umene amavekedwa chovala chimenechi chimene chimatchulidwa kuti Pallium. Ndionjeze chinthu chimodzi. Chovala chimenechi Archbishop samavala kudera lina. Ndipereke chitsanzo kuti kunoku tili ndi ma diocese a Karonga, ya Lilongwe, eh, Dedza, Mzuzu ndi Karonga. Archbishop wa Lilongwe atha kuvala chovala chimenechi pa misa ku ma diocese amene ndatchulawa. Koma akapita ku dera lina ku- li- monga ku Blantyre Archdiocese kumene kuli ma diocese ena Chikwawa, Blantyre, Zomba ndi Mangochi sangavale chimenechi kumeneko. Archbishop akumeneko ndi amene ayenera kuvala chovala chake cha pallium kumeneko chifukwa ndi tinganene kuti ndi mtsogoleri wa dera limenelo ndi mwachidule mwachidule tingatero. panalibe kuchedwa kulikonse uh, zimene zimachitika nzakuti papa akalengeza kuti bishop wakuti wakuti ndi archbishop pamakhala mwambo umene umachitika ku roma ndipo mwambo umatenga kanthawi ine ndikumbuka nthawi imene ndinakhala ndithu pafupi chaka nde tinayenera maepiskopi onse kupita ku roma apapa francisco pa mwambo wapadera anapereka chovala chija koma ananena kuti chovala ichichi nthawi ulendo uno tikupatsani koma mukavekedwa ku archdiocese yanu nchifukwa chake tinabwera nacho chovala chija koma sindimavala chifukwa nduna ya apapa ndimene sono inapemphedwa ndi apapa kuti andiveke kunoku chovala chija ndiye nchifukwa chake panali ngati kanthawi now funso limene mwafunsa kuti kodi N'nali ni mpata woti nditha kukayendera ma, kukacheza ku ma dayosizi kwina ngati arkibishopu. Ee, kwambiri. Panalibenso vuto lililonse chifukwa kulengeza kwa kumene, kuti munthu ukhale arkibishopu kumayambira pamene papa walengeza. Ndiye akalengeza kuti uyu ndi arkibishopu, zayambika ndithu tero. E, chovala chija chimakhala ngati ku, tsopano apapa kutsimikiza kuti zija ndinanena zija, e, ndi zoona ndithu munthuyu ndi Archbishop wanu. Ndiye panalibe vuto, panalibe vuto. E, ndamva, ndaonanso kuti chaka chino a, pali kusintha pang'ono. Apapa Leo tsopano akuperekeratu chovala chija okha. Ndiye amene asankhidwa chaka chathachi kukhala ma archbishop atapita ku Roma anakavekera zonse komweko pa nthawi ya Papa Francisco anangodalitsa chovala chija koma anatiuza kuti mukalandirira kuti ku ma archdiocese kwanu ndiye nkhani yake inali yotero Ah, zimachitika Ah, chaka chino ndikupatseni ch- chaka chatha ndikupatseni chitsanzo chimodzi pali wansembe wina ake amene anali mkulu wa chipani chipani cha mumpingo wansembe ku Italy ndiye ata- atapuma pa kutsogolera chipani chija anapita ku parishi amakhala ku parishi ndithu kumatumikira sanalinso bambo mfumu ya apapa a- apapa leo chaka chatha anamusankha kukhala archbishop pano ndi archbishop wa eh, archdiocese ya pizza ku- pisa kujeni ku, ku, ku italy amene mungathe kupita kumenekoko archdiocese of pisa mukaona kuti kumeneko kuli archbishop saverio Ndiye ndi zotheka chifukwa mphamvu zimenezo apapa ali nazo ndi zimatheka kuti nkumtenga munthu wansembe mwina ndingati kuti straight kukhala archbishop ndi archbishop ndithu sikuti palinso kulakwika ayi ngakhale sikuti zimachitika kawirikawiri koma zimachitika Ah so tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi kwa ife amene takhala limodzi mpologalamu ino taona zinthu zingapo zokhudzana eh, mpingo taonapo archdiocese yathu mbiri yake komanso taonanso kuti kodi zina ndi zina zimakhala bwanji mu archdiocese ndiye ndikuthokoza kwambiri kuti tinali limodzi cholinga cha pulogalamu yathu tifuna kuti chambira tidziwe mpingo wathu ndiotani komanso tikonde ambuye yesu ndi mpingo wake. Chachikulu nchimenecho. Tikonde Ambuye Yesu ndi mpingo wake. Ndiponso tisaiwale kuti timafunanso kuti tizikumbutsana kawirikawiri kuti tonse ndife ana amodzi, tikuyendera limodzi. Ndiye zikomo kwambiri, programu yathu tayendera limodzi. Zikomo.